Тхьэмахуэ зыбжанэ ипэ Истамбыл къикӏри Налшыч къэкӏуащ, Адыиф ательем щыщ нэрыбгэ зыбжанэ. Ахэм пасэрей адыгэ бзылъхугъэ ӏэщӏагъэхэр къагъэпсэуэлъэж, цӏыхубз хьэпшыпхэр ящӏ, гъэлъэгъуэныгъэхэр къызэрагъэпэщ. Хэкуми къыщӏэкӏуэжар арат, я ӏэрыкӏхэр ягъэлъэгъуэн гупыж яӏэу. Гъэлъэгъуэныгъэр къыздызэӏуахар Сэралъп Мадинэ и уардэунэращ. Езы бзылъхугъэхэм ягъэхьэзыра жыпкъэм иту екӏуэкӏащ пшыхьыр. Уэршэрыр зезыгъэкӏуар Къаныкъуэ Заринэщ. Адыиф гупым хэтхэм кӏэщӏу хэкурысхэм я ательер зиӏысыр къыжраӏащ, ӏуэху зэрахуэхэм щагъэгъуэзащ, ягу илъхэр къаӏуэтащ. Ауэрэ псалъэр хэгъэрейхэм иратри Хьэӏупэ Джэбрэӏилрэ Бгъэжьнокъуэ Заурбэчрэ я хэку къиблэгъэжа цӏыхубзхэм адыгэбзэр жраӏащ. Куэд жыӏэныр, цӏыхур гъэзэшыныр адыгэ щытыкӏэкъым. Апхуэдэу щыхъукӏэ, Хьэӏупэ Джэбрэӏилрэ Цей Энгунрэ лэныстэ къащтэри гъэлъэгъуэныгъэр къызэрызэӏуахым и нэщэнэу дэнлъэч плъыжьыр зэпагъэжащ. Адэкӏэ цӏыхухэр етӏуанэ къатым дэкӏуейри ӏэрыкӏхэм еплъын щӏадзащ. Цӏыхур хьэпӏацӏэм хуэдэу ӏувт. Цӏыхубз ӏэпэӏэсэхэм уадэуэршэрыныр гугъути, етӏуанэ махуэм къытедгъэзэжри дахуэзащ. Адыиф ательер здэщыӏэр Щихъ Щамил и цӏэкӏэ зэхэт хасэм дежщ. Арати, япэу дадэуэршэращ а хасэм и лӏыкӏуэхэу Цей Энгунрэ

Япэрей адыгэ шхыныжь ирехъу, мыст ирехъу. Ящыгъупщащ Тхьэр. Едгъэщӏа шхын едгъэщӏащ. Абы и теухуауи тхылъ догъэхьэзыр къыдэдгъэкӏыну. ӏэпэӏэсэу къэкӏуар плӏы хъурт, адыгэбзэ и нэхъыбэм зэрамыщӏэм къыхэкӏыу адэкӏи тэрмэш дигъусу дыуэршэращ. Ныги мыбы ипэ плӏэ утяс дэмысейр гиш. Абы щыгъуэ дызыргуфӏам нэхърэ ӏейуэ-ӏейуэ куэдкӏэ дыгуфӏащ. Мыхуэдэу ди хэкум дыкъакӏуэ мы ӏуэхухэр щедгъэлъэгъуам, дызыргуфӏам хуэдэуэ зи япэ дыгуфӏатэкъым. Псори куэду хъарзынэщ дигу ирихьащ. Ди нэхъыжьхэр къэкӏуащ, ахэр тлъэгъуащ, ди нэхъыщӏэхэр тлъэгъуащ.

Ар ӏейуэ ди жагъуэ хъут. Ди анэшхуэхэм, ди. Тыркухэм я пщӏагъ щыжаӏэу. Жаӏэуэ. Ди анэшхуэхэм, ди адэшхуэхэм нэхьэм пытам доплъри, дэ ди ӏуэхущ. Абы щхьэкӏэ куэд лъандэрэ ди гум илът, мыр дэ ди ӏуэхур дауэ жылэми едгъэщӏэфын жытӏэри. Бенгю дэ ди хъуэжэр мыбы елэжьащ. Зригъэщӏащ, зригъэщӏа иужьынкӏэ дэри къыдигъэщӏэнуэ хуежьэри, куэду дыгуфӏурэ зэдгъэщӏащ дэри. Иджы дэ ди ӏуэхур псоми едгъэдэну яужь дитщ. Уэ езы мы дыным узэрыхыхьар дауэ, дэнэ къыщыпщӏар, дауэ, дауи хыхьэ хъуа? Иштэ, сэ Бенгю сцӏыхут мы ӏуэхур зригъэщӏэнур щызэхэсхым.

Псалъэм папщӏэ, зэшыпхъуитӏу Дыщэкӏхэ Елмэсрэ Айшэтрэ я цӏэр къисӏуэну сыхуейт. Тхылъхэмкӏэ зыкъэбгъэзэжмэ, абы ит сурэтыжьхэм деплъурэ куэд зэдгъэщӏэжащ. Ауэ мы ӏэщӏагъэм теухуауэ псалъэкӏэ тхауэ зыгуэр къэбгъуэтыну гугъущэщ. Дапхуэдэу щымытми, икӏэм-икӏэжым дызрикъун информацэ къытхуэугъуеящ. Шамил и цӏэкӏэ зэхэт хасэм мы ӏуэхум теухуауэ зы курс къызэӏуахауэ зэхэсхат. Ипэкӏи сфӏэфӏт, Цӏыхубз ӏэщӏагъэхэм теухуауэ зыгуэр зэзгъэщӏэну, ауэ узэджэ, узэплъ хъуну щыӏэр мащӏэти, куэд схуэщӏэтэкъым. Арати, мо хъыбарыр щызэхэсхым, Хасэм сыкӏуащ. Бенгун зи гугъу ищӏа Елмэсрэ Айшэтри сахуэзу щытат. Курсым кӏуэн щӏэздза иужь, Бенгунрэ сэрэ зы дыхъури, псыпэр етшэжьащ. Япэу лэжьэн щыщӏэздзахэм зэштегъэуэу къысщыхъут сызыпэрыт ӏуэхур. Ауэрэ зэманыр кӏуэурэ уагъэщагъэ, дэнлъэч щӏыныр си лэжьыгъэ хъуащ. Ауэ абы къикӏкъым сэ а лэжьыгъэмкӏэ мылъку ирисщӏу, абыкӏэ срипсэууэ. Сыхъуапсэу аращ ди ӏэщӏагъэр, ди культурэр зыщӏыпӏэ нэзгъэсыну. Иджыпсту ди курсхэм егъэджакӏуэу сыщыӏэщ. Сэ зэзыгъэщӏар адрейхэм зэрабгъэдэслъхьэн иужь ситщ. Нобэми пасэрей ӏэужь гуэр къызэрыдгъуэтыжыным, къызэрыдгъэпсэуэлъэжыным дыпылъщ. Уи щхьэкӏэ пщӏэр, блэжьыр фӏыщ, ауэ абыкӏэ зэфӏэкӏкъым, ӏэщӏагъэм зегъэубгъун хуейщ. Пасэрей хьэпшыпхэм, ӏэрыкӏхэм деплъ иужь, ахэр пхъуантэм зэрыдэлъыр, къызэрыдмыгъэсэбэпри дигу къеуэрт. Арати, нобэрей зэманми къезэгъыу, зепхьэ хъууэ хьэпшып гуэрхэр тщӏыну иужь дихьащ. Псом хуэмыдэу ахэр ди щӏалэгъуалэм ягу дэдгъэхьэну дехъуапсэт. Дауищ, дэтхэнэ цӏыхубзми зигъэдэхэну и фӏэфӏщ, ауэ цӏыхум ухэмыхьэми, унэм ущӏэсу щытмэ, пхузехьу щытын хуейщ мыпхуэдэ хьэпшыпхэр. Псалъэм папщӏэ, дыжьын ӏэпщэхъу ӏэлъынхэм нэмыщӏ, дыщэидэкӏэ хэдыкӏауэ тепщэч щӏэтхэр пщӏы хъунущ, цӏыхубз пхъуантэхэр бгъэщӏэращӏэ хъунущ. Апхуэдэу пхъуантэ зыбжанэ тщӏащ. А пхъуантэхэр ди жагъуэу зэрыхъунщи, къыздэтхьыфакъым. Сытми ауэрэ, пасэрей ӏэужьым нобэрей ежьу зэрыщӏэдгъэувэным иужь дитщ. Къыкӏэлъыкӏуэу мыр жысӏэну сыхуейт. ӏэщӏагъэжьыр нобэрей зэманым къедгъэзэгъми, адыгэ гупсысэу абы щӏэлъыр зэрыдмытхьэлэным, адыгэ теплъэу иӏэр зэрыдмыгъэкӏуэдыным дыхуосакъ. Итӏанэ сыт хуэдэ хьэпшып, ӏэрыкӏ умыщӏами, абы адыгэцӏэ фӏэщын хуейщ. Дэ иджыпсту тщыгъхэри мо плӏанэпэм къуэт фэилъхьэгъуэхэри тырку щапӏэхэм щӏэлъщ. Ахэр зы коллекцэ тщӏри Лъэпщ фӏэтщащ. Ди хьэпшыпхэр адыгэ хьэпшыпу зэрыщытыр и нэхъыбэм къагуроӏуэ, ябзыщӏкъым, ауэ зи фӏэщ мыхъу закъуэтӏакъуи къахокӏ. Апхуэдэхэм деж зэпэщу дыщытщ. Тегъэщӏапӏэ тщӏа тхылъхэр, дэфтэрхэр, сурэтхэр дгъэлъэгъуэну дыхьэзырхэщ. Тыркум курс куэд щыӏэщ, дэкӏэ, зэрыхадыкӏ ирагъасэу. Апхуэдэ курсхэр езыгъэкӏуэкӏхэм я деж дыкӏуурэ долъэӏу, зыхурагъасэ ӏэщӏагъэр адыгэмэ, Зэрыарар ямыбзыщӏыну, я гъэсэнхэм жраӏэну. Я фӏэщ дыхъун щхьэкӏэ информацэу диӏэри ядогъэлъагъу. Bir şey daha ilave edeyim ben. Иджыри зыгуэр жысӏэну сыхуейт. Иужь дыдэу Бешикташ щедгъэкӏуэкӏа курсхэм хэтыну Истамбыл дэс, мы ӏуэхум елэжь дэтхэнэ зы егъэджакӏуэри къэкӏуащ. Ахэм яжетӏар, зыхуедгъэсар куэду ягу ирихьащ. Икӏи къэлъэӏуащ нэхъыбэжым щыгъуазэ тщӏыну, ди ӏэщӏагъэмкӏэ дадэгуэшэну. Абыкӏэ арэзы дыхъуащ. Арщхьэкӏэ мыр япэдубыдащ, иджыри дывдэлэжьэну фыхуеймэ, Тыркум культурэмкӏэ министерствэм и нэӏэ къыттету, центр хуэдэу гъэпсауэ, адыгэцӏэ зэрихьу зыгуэр къызэгъэпэщыну хуейщ, жытӏэри.
Ди уэршэрым икӏыу иджыри зэ къыхэзгъэщыну сыхуейт мы ӏуэхухэм ахъшэ щхьэкӏэ дызэрыхэмытым. Къохъу дыщракухьыпэ, дыщхагъэзыхь фи ӏэрыкӏхэр къыдэфщэ жаӏэу. Аращи, закъуэтӏакъуэ хыдощыкӏ, ауэ нэхъыбэу ахэр зэрыдгъэлъэгъуэным, къызэретшэкӏыным дыхущӏокъу. Цӏыху нэхъыбэм ялъагъуху нэхъыфӏщ. И кӏэм и деж ахэр музейхэм еттыжыну дыхуейщ, яхъуму, ягъэлъагъуу щӏэлъын щхьэкӏэ. Псалъэм папщӏэ, Абхъаз музейр къыдэлъэӏуащ ди ӏэрыкӏхэр тыгъэ яхуэтщӏыну. Ауэ ахэр иджыри дгъэлъэгъуэну дыхуейщ, аращи, зэкӏэ яттын ддакъым. Цӏыхубз хьэщӏэхэм дадэуэршэра иужь занщӏэу мастер-класс жыхуаӏэм хуэдэ щӏадзащ. Адыгэ ӏэщӏагъэхэм зыщагъэгъуэзэну къэкӏуам я бжыгъэр куэд хъурт. Цӏыхубзхэм ягъэлъэгъуащ я ӏэрыкӏхэр къызыхащӏыкӏ дыжьын ӏуданэхэр зэрызэрахъэр, тхыпхъэхэр зэрызэхаухуанэр. Гукъыдэж зиӏэми ӏуданэ къищту и къарур здынэсым еплъ хъунут. Ухэхэсу укъалъхуами, уадыгэну ухуеймэ, пхузэфӏэкӏыр мащӏэкъым. Абы теухуауэ Адыиф ательем къикӏа цӏыхубзхэм я щапхъэр екӏущ, зыщӏэхъуэпсыпхъэщ. Уи гум фӏы илъмэ, уи ӏэм фӏы пыкӏынущ. Аращ ди бзылъхугъэхэм я хьэпшыпхэр зэщӏэкъуауэ щӏыщытыр, къызыхэщӏыкӏар гъущӏ щӏыӏэ пэтми щӏэхуабэр. Уи блэкӏар пщӏэжу уи къэкӏуэнум ухуэлэжьэныр насыпмэ, нобэ фызыӏуплъа цӏыхубзхэр куэду насыпыфӏэщ.